akulu sizosinthasintha madeti kumeneko ayi anthu akuziwa kuti zomwe unapita kumenekoko zinthu zalephereka kumenekoko tazingobwerani kuno musabwere zomazatinamizaso kunoko ayi kuti takapanga zawo takapanga iweyo unapita kumenekoko ukuyendera zinyumba zako zomwe ukumanga wakhala ukugula kumenekoko kanthawi kochepa kapezeka kuti president ali number one dziko losauka Eh? president ali number one dzikolo akuti ndi la umphawi dzikolo akunati chuma chatani chasokonekera corruption number one ubwere kuno anthu uzawauze lipoti ya ndegeji uzawauze anthu lipoti cha- za anthu amene unapha cha kuchikangawa kucha anthu akudikira zimenezozo andi lipoti imene lijalo likatuluka ase- uli mmadzi kwambiri kungoyerekeza kutuluka lipoti lokhotakhota anthu akonzeka kwambiri ubwere kunoko uzatipatse lipoti lijalo iweyo ndiwe munthu wolephera china chilichonse palibe chomwe ukupanga nzeru zako zonse zikungokhalira kupempha kupempha kupempha kupempha anthu safuna president opempha bambo ku malawi anthu a- anachangamuka palibenso zinthu zoopsezanazo ayi palibenso zokuti ayi tizisakana tizitani sizingatheki zimenezozo iwe boma uzi- uziyamba kulingalira zoti boma lako lagwa osati kulimba- umalimbana ndi anthu uzilimbana ndi kukonza boma lako osati kumasakasaka anthu osabweretsa ulamuliro onena kuti wina aliyense azinjenjemera malawi pano anachangamuka sanganjenjemere malawi sanganjenjemere uzinjenjemera dziko linolo ndi iweyo amene iweyo wapangira anthu zotani kodi zoyipa ife tili nawe dziko lake liti kodi dziko lake lomwe lino la malawi linolo ufuna kuti wina aliyense anjenjemere kuti azilephera ku- kuphiphiriza zokuti unapha anthu kuchikangawa anthu azilephera kulankhula anthu aziyenda mwamantha anthu azifinyika mdziko munomo dziko la malawi dziko la demokalasi ubwere uzatuluse lipoti la ndege anthu akudikira lipoti la ndege kunoko kuyesesa kuyesesa kupanga njira ina iliyonse kunyamula anyamata azikwanje akuopseza mademo asachitike koma chimonga ziwo ziona kuti iweyo ugwa ndithu ukugwa pa mpando umenewo andi ugwaso mochitisa manyazi kwambiri dziko linolo ndi la demokalase dziko lino si la chimwendo banda dziko lino si la kamajaketi andi amalawi sangaope napa chilungamo ife sitingaope kukuuza kuti iwe ndiwe munthu woyipa kwambiri iwe wabweretsa umphawi mdziko munomo ndi chani chomwe wapanga mdziko munomo chomwe anthu angazakumbukire nako iweyo kukumbukira kwa iweyo anthu azakukumbukira kuti unagwetsa ndege kuchikangawa unapha anthu 9 nzomwe angakukumbukire nazo amalawi palibe china chilichonse chomwe wapanga mdziko munomu boma lako ngati lili lotchuka ndi lotchuka ndi kunyenga maudindo amene mwapasana umeneko mukungokhalira kunyenga palibe kuyang'ananso zachitukuko ayi ndiye mufuna kuti ife tisamalankhule mufuna tikunamizeni kuti inuyo muwina inuyo ma- nokha mukuchita kuziwa kuti boma lanu panopa latani latha ndiye anthu azipitirira kumakulemekezani kulemekeza munthu umaziya- umazipasa wekha mu ulemu ngati munthu kupanga zinthu zopusa palibe munthu amene amakupasa ulemu ndi a Malawi sangaope. Ifeyo tidakalankhula ndipo iweyo utisaka mmene ungatisakire. And palibenso chomwe tikuopanso chinthu china chilichonse. Musamayembekezere kuti boma ilili palipo amene munthunso panopa angamachite mantha chifukwa wina aliyense panopa nde wazindikira kuti boma lijalo likutani kodi likupita. Tikachite mantha ndi boma lokuti lopita. boma ilili likupita 2025 akutenga anzanu boma ilili and akubwezerani zonse zija zomwe akhala mukuwapangira anthu nkhanza zibwezeredwa zimenezozo anu ukanakhala wanzeru ukanangopangira kulizaini komwe uliweko komanso usapangire uliweko ubwerekayo uzanene za anthu amene unapha aja kuti uzinamizira ndani uzinamizira kuti chani fwa ili ripoti ife tikuziwa kuti iwe anthu aja unapha palibenso chomwe ungabwerese iwe china chonse chonama uchitisa kuti anthu akuwukire nacho chimenechocho and report yako unaononga ndalama za boma kumakhazikisa komiti yako ya fake nde yaononga misonkho ya amalawi nde ubwereso pano uzatiuza za usiru anthu pamene apitirire kupsa nawe mtima kwina kulikonse ungayende iwe uzikuwizidwa ndi kugendedwa kumene ubwere uzatuluse ripoti ichi